Saludi, beni torraus, comenti steis? Totu beni? Oi finalmenti nc'est su soli, eh! No ndi podia prus de totu cuss'àcua chi ti calat de xelu, eh! E poi un'àtera cosa, est lòmpiu su carnovali, seis prexaus? Ocannu at a èssiri pagu pagu diversu, eh, poita A dolu mannu custu covid chi est lòmpiu ocannu passau no ci fait fai prus is cosas comenti fiaus prima. Però passièntzia nosu si podeus spassiai a su pròpiu costruendi marionetas comenti a custa de Arlechinu. Ddu connosceis Arlechinu berus? Candu fia pitichedda deu E prus de una 'orta mi seu bistia de Arlechinu. E e osatrus de ita si eis a bistiri? Mancai no no si potzat andai a fai sa sfilada, su mancu in domu, candu andais a iscola, si podeis bistiri, no? E intzandus immoi si contu pròpriu sa storia de Arlechinu e poi si bius ca si fatzu a biri comenti si si faidi custa marionetta. Andat beni? Ascurtai sa storiedda ca est pitichedda e facili facili, mancai dda conosceis giai, però mancai in sardu no no dd'eis ancora intendia e intzandus si bieus agoa pagu, dai. Arlechinu Arlechinu, scedadeddu, no teniat unu bistireddu, no teniat un'arrialli po su 'istiri 'e carnovalli. Is pipius dd'iant 'onau un'arrogu colorau chi sa mamma dd'at cosiu e Arlechinu s'est bistiu. Su contu de Arlechinu Ci fiat un'ota unu pipieddu chi ddi narant Arlechinu. Arlechinu fiat unu pipieddu pòburu meda. In friàxu sa maista de iscola iat decìdiu de organizai una festa po sa dì de giòbia de lardajollu e de fai andai a iscola bistius a màscara totu is pipieddus po afestai diaici su carnovalli. Intendendi de cussa festa, Arlechinu si disisperat, poita no teniat nudda de si ponni. Su istiri issu no ddu teniat. Diaici in su 'nteris chi is cumpangeddus chistionànt a intra de issus de comenti fiant bellus is bistireddus insoru, Arlechinu a conca bascia si fiat stesiau a una pati e si fiat cuau in d-unu currungoni. Candu fiat siguru ca nisciunus ddu biiat, incumentzat a prangi, ca sa mamma dinai po ddi comporai unu bistireddu no ndi teniat. Ma is atrus pipieddus si ndi fiant acataus de su disisperu de Arlechinu, e diaici sa dì in fatu si ponint de acòrdiu e ingolint a iscola donniunu un'arrogheddu de pannu colorau, abarrau de is bistireddus insoru, po si dd'arregalai. Arlechinu agradessit meda su bonu coro de is cumpanceddus suus, ma pròpiu no scit ita ndi potzat fai sa mama cun totu custus arrogheddus de arroba. A de noti Arlechinu andat a si crocai, ma sa mama no dromit giai nudda, ca fiat impensamentada, e pustis de ai pentzau meda meda, ddi 'enit a conca su chi podiat fai, Pigat agu e filu e cumentzat a cosiri is arrogos de arroba chi su pipiu dd'iat portau. A s'incrasi a mengianu, candu si ndi scidat, Arlechinu agatat a peis de letu unu bistireddu totu pintau bellu meda diaderus. Candu lompit a iscola is cumpangeddus abarrant spantaus, poita su bistireddu de Arlechinu est diaderus su prus bellu e su prus stravanau de totus is atrus. Gràtzias a su bonu coru de is cumpangeddus suus, po Arlechinu cussa fiat stètia una dì bella diaderus de no s'iscaresci mai. Torraus? S'est praxia sa stòria de Arlechinu? Bellixedda, berus? Arlechinu est unu pipieddu comente bosatrus, unu pagheddu prus sfortunau, fiat, E immoi provaus umpari a fai sa marionetta. Poi custa est, deu oi si fatzu a biri cumenti fai sa marionetta de Arlechinu, però bosatrus chi boleis dda podeis fai de un'atru personaggiu puru de su carnevali, podit essiri unu cowboy, podit essiri un'atra cosa, su chi Zorro, su chi si praxit de prus. Po fai sa marioneta de Arlechinu si serbit un'arrogheddu de cartòciu, custu est in mesu de custu de mesu de su scòtex, poi si serbit sa colla stick, unu una scuadreta, unu follu de paperi biancu formau A cuatru, Unu lapis, unu una pariga de ferrus e deu seu imperendi is pennarellus de dogna collori, però bosatrus chi si praxit de prus chi imperais unu paperi pagu pagu prus grussu podeis imperai is tèmperas o is acuarellus. E insandus po prima cosa depeus misurai comente fait su bistireddu de Arlechinu Depeus lassai unu bellu arrogu chi est sa faci e duncas deu ia nai cun unu arrogu diaici de cartòciu de misurai a su mancus seti centimetrus, misuraus seti centimetrus in sa parti prus crutza de su follu, diaici, seti centimetrus. e cumentzaus a costruiri su bistireddu, poi no s'at a serbiri totu sa longària de custa parti de follu, però cumentzaus a fai diaici e poi bieus su chi su chi si serbit, su chi no si serbit ddu segaus prima, poi misuru in custa riga chi apu fatu dogna duus centìmetrus, poita depu fai dogna duus centìmetrus sa is trianguleddus depu mi depu mi depu fai no est duus funt duus ma est unu sceti e intzandus ddu fatzu in pitzus puru Segundu a mei diaici iat a depi bastai. Allora deu creu chi sexi centimetrus bastint de longària. Mi est unu pagu chi nci apu intzetau e bastat e avantzat intzandus su feti seti de artària e sexi de longària e poi tocat a sinnai unu puntineddu dogna dus centimetrus e imoi depeus fai linieddas unu pagu de de truessu diaici. Diaici mi potzu fai is trianguleddus de colorai. Poi, chi teneis tempus e chi si praxit de prus, su bistireddu de Arlechinu, invecias de ddu fai diaici cun su paperi colorau, ddu podeis fai picighendiddi coriandulus o arrogheddus de stella filante, O arrogheddus de paperi chi si funt abarraus de atra cosa, ca no fuliaus nudda. E custu est fatu. Poi una 'orta chi apu fatu custu, a mitadi innoi si incrùxant In lìnias, fatzu una lìnia orizontali diaici e nudda, e imoi seus prontus a colorai, però prima de colorai depu fai su capeddu, po fai su capeddu e sa mascaredda puru, allora po fai sa mascaredda est est facili, depu fai unu una specie de una specie de ottu diaici a forma de mascaredda. Poi dda pintausu de nieddu, poi ci fatzu ca ddusu depu lassai biancusu, innui ci funti is ogusu e poi depu disegnai su capeddu e inzandus fatzu una piega in su in su folliu diaici, lompu fintzas a innui depu lompi, diaici, Lompu, lompu fintzas a sa fini de su bistireddu e mi disegnu una una specie de montixeddu diaici e custu est su capeddu, candu andu a ritagliai ddu fatzu dòpiu, però deu mi seu giai preparada e mi seu giai portada a innantis su traballu e apu scerau coment'e coloris Su colori di aràngiu, su grogu, su colori di arrosa, su birdi grogu, insoma, birdi craru e birdi scuru, su viola, s'arrùbiu, s'asullu, su colori 'e celu e su nieddu ca in su bistiri di arlechinu ci stait beni meda. E intzandus cumentzaus, anzi acabaus, de colorai su bistireddu de. Arlechinu cun is pennarellus. Circai sempri de ddus diferentziai custus coloris, de no ddus ponni acanta acanta, ca desinuncas coloris ogualis acanta no funt bellixeddus meda, est prus bellixeddu a ddus ponni unu pagheddu atesus s'unu de s'atru. E circai de ponni fintzas colori crarus e colori scurus acanta de pari. Allora su birdi scuriosu est custu. Ma eis giai decidiu de ita si depeis bistiri de carnevali? Eh poita m'ant nau ca in iscola mancai no si no si potzat fai festa, a su mancu is tzipuleddas eh e andai a bisti e andai bistius a maschera si podit fai. At essiri una una giorronada unu pagheddu coment'e is atras però A su mancu seis bistius a maschera. Peccau, deo ca no 'olia andai a biri una sfilada manna bella e m'est andada mali. Spereus de torrai a fai totu comenti fiat s'annu chi 'enit. Colori de aràngiu, poi pigaus su colori de arrosa, poi pigaus su colori celu, Poi pigaus s'asullu. Poi pigaus su brodu. Poi pigaus s'arrubiu. E in ultimu su nieddu. Ddu seu cumintzau a fai in un'atru momentu ca de sinuncas nci ponia tropu immoi a colorai totu, poi pigu is ferrus e mi ddu segu cun is ferrus custu, su chi apu colorau, su bistireddu de Arlecchinu. E mi cumentzu a segai su capeddu puru. Allora deu dd'apu lassau biancu però osatrus ddu podeis fai nieddu e opuru ddu podeis fai totu colorau coment'est su bistireddu de Arlecchinu etotu.

Bieis ndi poto dus ogualis. Immoi depu ponni pagu pagu colla, sceti in sa pati tunda, poita sa pati dereta depit abarrai obeta comenti a una busciaca ca esti su capedu, si ddu depu stichiri in conca. Ndi pongu pagu pagu innoi in sa tzixedda, là.

Custa puru deu mi dda coloru de nieddu, ma osatrus chi 'oleis dda podeis fai totu colorada cussa puru. O bianca puru dda podeis lassai, però est prus bellixedda o niedda o de sinuncas de dònnia colori comenti a su bistireddu, in pandan comenti narant is francesus. Circai de lassai is ogus chentza de collorai, ca de sinuncas custu arlechinu bessit a ogus serraus. Cun is ferrus mi segu sa mascaredda puru.

Sa colla a stick andat mellus de sa de sa colla vinilica ma chi teneis colla vinilica andat beni aici etotu. Sa stick esti prus pagu sciundit prus pagu su su follu e andat mellus però chi imperais unu follu pagu pagu prus grussu andat beni sa colla vinilica puru e intzandus mi pigu oia Mi pigu su arrogheddu de paperi de cartòciu e andu innoi. Circu de ddu ponni deretu a sa fini, in sa fini de su cartòciu, diaici. Poi cun is didus ddu strecu beni beni. E su bistireddu est prontu. Nc'eus impiegau prus pagu tempus de sa mama de Arlechinu po fai su bistireddu, ca custa scedada no at dromiu po cosiri su bistireddu de su fillu. Ma deu creu ca dogna mama diat essiri fata una cosa diaici po biri cuntentu su fillixeddu. Poi sa mascaredda ddi pongu pagu pagu colla e. Mi dda apìcigu innoi. Imoi ddi feus sa buca arriendi ca est prexau Arlechinu. E poi pigu atru pagu pagu colla po fai abarrai primu su capeddu. Ddu aberu beni beni beni comenti chi siat una busciacca. E pongu pagu pagu colla innoi in sa molli e su tzugu de de arlecchinu po ddi fai abarrai incolladu beni in sa conca 'e su capeddu ca desinunca si ndi tirat sempri. E Arlechineddu nostru est prontu. Deu si saludu e m'àuguru chi si seis spassiaus fendi custu traballeddu cun mei e si bius un'atra rota po fai un'atra cosa impari a si biri a lestru e basideddus.